onse mdziko la malawi komanso mmaiko akunja zina mwa zomwe wairesi imachita ndi monga kujambula ndi kuulutsa mauthenga ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kukudziwitsani kukuphunzitsani komanso kukusangalatsani kujambula nyimbo za makwaya komanso oyimba ena kukonza ndi kujambula mapulogalamu osiyanasiyana okhudza zaumoyo maphunziro chilungamo ndi mtendere maufulu a anthu zachilengedwe ndi za kagwiridwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo kujambula ndi kuulutsa miyambo ya mapemphero misonkhano ya mabungwe osiyanasiyana ngakhalenso zipani za ndale komanso kuthandiza kutukula ochita malonda ang'onoang'ono ndi akulu omwe powalengezera malonda awo zonsezi zimatheka pa mitengo yokambirana

Luntha TV Official pa YouTube. Mutha kutipeza ku maofesi athu ku Area 2 mu mzinda wa Lilongwe kapena kuimba foni pa manambala awa 0994 442 058 kapena 0883 815 055 bwerani kuti tikuthandizeni kuti ntchito zanu zionekere kwa anthu luntha television kubweretsa luntha pa khomo panu

Mmawa wa pa 17 January mchaka cha 2025 takulandirani pano pa Luntha TV program imene ya press review. Iyi ndi program imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zalembedwa m'manyuzipepala athu a mdziko muno komanso nkhani zina zimakhala za maiko akunja ndipo tsiku la lero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Charity Chilanga. mwadzuka bwanji achilanga Ndadzuka inu mwadzuka bwa. ayi ife tadzuka bwino ndithu eh, kaya uko mwachoka Kwabwino kaya kumene mwachoka. ayi ifenso nkwabwino mvula yokha nkumadabwa kuti "Ah, kodi mvulayi mulilongwe muno ikuyenda bwanji wapezeka kuti mtauni muno mugwa mvula komano kumene uko wachokera munthu kudabwa kuti ah, zinthu zake muti kuligwa nde Lero zimatero ku ntchito sikunagwe mvula kunyumba kumagwa mvula eh, kumapereka excuse kuti ndichedwerapo kugwa mvula eh, ndiye mabwana ano amadabwa kuti ah, ah, iwe kodi mvula yake iti poti kunoko eh, sikugwa sikugwa mvula komabe eh, poti ndi mmene zikuchitikira ndithu mm -hmm. ndikhulupirira kuti mwinanso madera ena eh, mulilongwe muno yeah. zimene tukambazi ena aziona sure. ndithu ndiye mwamwambo zinthu zimafuna umachita mwamwambo ine ndimafuna lokhala ngakhale lero timati ndi fathers day friday eh? every, every friday its fathers day eh, nde ndimafuna kuti titachita mwamwambo kuti ah, bwanji eh, mutayamba ndinuyo tinene kuti ladies first kusanthula Mwadzichepetsabe ngakhale ndinaba. eh, koma- Tsiku la- Eh, ndimafuna mutayamba ndinu kuti kodi newspaper imene mwatenga ya nation iyi muli nkhani zotani All right, uh, to begin with the very front page of the Nation newspaper, government to government

with the Transporters Association of Malawi, TAM, and Petroleum Retailers Association of Malawi, acknowledging the impact of the G2G fuel arrival. nkhanitu eh, yosangalatsa nkhani yosangalatsa though ine anthu amayankhulabe "Eh, government government so tione kuti ziziyenda bwanji. ya koma tinene kuti ndi nkhani yosangalatsa Yeah. chifukwa kunena zoona eh?
station mwapepuka komanso kukhala ngati kuti amabhasi aja matransport eh, zayamba kubwererako ndithu zikubwererako ndithu ngakhale ena amapezerapo kamwayi Mwayi, kuti eh. ngati anakweza mtengo kale Basi, omwewo eh, basi. koma asatsitse nkhani yabwino ngakhalenso eh, azibambo olonso Azimayi akufika kunyumba nthawi yabwino. Zogona pa filling station oti ati ndikukasaka mafuta olo anthu akangokhala pa office pang'ono kugwiragwira kuti ah ndizungulireko mtaunimu mwina ndisake mafuta oti ndikwanitse kukatenga oyenda ana. ndiye apeza zina zokanizira Eh, eh, eh. koma we should comment boma eh, kuti akuyesetsa kumamvapo akunena kuti ah, almost 400 trucks eh, eh, komanso tiyembekezere akukamba kuti Eh, zija tinkanena kuti tizimagula mafuta boma ndi boma government to government kukhala ngati zagwira msewu ndipo zimenezinso zimene zitathandizire so nkhani yabwino ndiye tingopemphanso kuti hey, zisakhale kwakanyengo kokha ayi koma mmene zateremo ndikhulupirira kuti zipitirire eh, kuti moyo wa amalawi ndithu eh, asamachite kuvutika kuti apeze mafuta chifukwa nsakunamizeni poyamba zinkangooneka ngati aah mafuta ngosafunika koma m'bale wanga mafuta ngofunika munaonerapo osati ulendo uno wokha chifukwa zinthu zambiri kuti ziyende mdziko ndi mafuta inuyo mukati muone mdziko mwathu muno mukuchitika ma development osiyanasiyana magalimoto amene amanyamula katundu, zima machine zimene amayuza zimafuna mafuta. Tili ndi ma ambulance amanyamula anthu odwala, zambirimbiri zimafuna mafuta. So this is a very good development. Pamenepa, aa, boma ino tiliyamikire.

with our passport issuance system a few days ago to the extent that we were not issuing passports at a full production hmm. uh, ine ndimanena kuti immigration ndi imodzi mwa ma department ofunika kwambiri mdziko muno ndipo inu taona mchaka chathachi mavuto amene department imeneyi imakumana nawo yeah. system kuhakidwa yeah. amalawi kuvutika kuti ayipange recover amalawi kuvutika kuti uh, apeze chiphaso yeah. um, so ziphasozi nizofunika kwambiri chifukwa amabizinesi kuti akaode katundu amadalira ziphaso zimenezi anthu oti ali mmatenda ena oti mdziko mwathu muno sitingathe kuwapanga treat mwina akufunika kuti akalandire thandizo la chipatala kunja amafuna ma passport. Ana a sukulu ena amapeza ma scholarship ena saphunzira mdziko muno kuti apite kumeneko amafuna ma passport. So kumamva nkhani iyi yonena kuti ku immigration ndithu kwa ma kwa mwezi uno pano I think akhala asaku. panga ndithu print ziphaso zimenezi ndi nkhani yosakhala bwino mwina akuti zifukwa zake ndi ngati ziti Apa akunena kuti choyamba akuti anali ndi some technical challenges ndi system yawo komanso tikati tikumbukire bwinobwino uh, contract ya etech amene kampani imene idapatsidwa mwayi opanga print ndi ma passport amenewa idapanga expire now adayipanga extend just for ka period ka 3 months that 3 months also yathanso so ndi chinthu chinanso chimene tingapemphe eh, kuboma tikudziwa kuti ali ndi zambiri zimene akuyenera akugwira mdziko muno akuchita eh? koma this is another department amafunitsitsa ataonetsetsako kuti zimenezizi a- apeze supplier bwinobwino ntchitoko that's why amagawagawa kuti inu muziona izi ni kuti provision ya maservices Ehe, Zikhala.
actually, sikuti- And they are supposed to yes they are supposed to and kunena chilungamo Yes. sikuti a Chakwera okha angapange manage zimenezi that's why anapanga entrust ma officials ena ake kuti adzigwira ntchito kumeneko now ife tikupempha kwa ma officials ko kuwapemphera a Malawi kunena kuti ataonetsetsa kuti a a system mwaonena choncho eh, ayigwiregwire zikhale bwino komanso Mhm, ku immigration iko komanso timafuna tipempheso kunena kuti Taonani zika kampani amene amasindikiza ma passport amenewa za contract yawo kodi zikuti bwanji eh? Zilongosoke ncholinga zimakhala zomvetsa chisoni kupita ku immigration ena achokera kutali eh? Ena kumagona ndithu panja Yeah. nkhani yake kukasaka ma passport so this is another serious issue eh, tiyapempha boma ipangidwe address ndithu

Others in the team are Rollins Lunguzi from Malawi Electric Commission MEC, Riness Chikankini, Ministry of Justice, Joseph Shintolo, Registrar General, Harvin Ngwata, Malawi Law Society, and Joseph Chunga, Political Science Association. Ah, nkhani yabwino inu mudziwa kuti kuyandikira osati kuyandikira koma chaka chino ndilizisa pa 6 i think it should be 17 september oh yes ngati mapedyo koma it's, it's, it's, it's between 16 17 madeti ake ndi amenewa September. A- amalawi eh, akaonetsa mphamvu yawo chala ichi akaviika mu inki kusankha mtsogoleri wa dziko lino komanso ma mp ndi makhansala ndiye nthawi ya kampeni ino ndine timadziwa izo zimene zimachitika amabweratu eh, ndi mphamvu amabwera ndi katundu wosiyanasiyana amabwera ndi ndalama amalawi kuti atikope nazo amatigayira mukandivotere ine eh, ndiye pafuna kubwera lamulo mm, lonena kuti bwanji anthu adzichita kampeni bwinobwino kumapanga mfundo zawo osati tidzipereka ma handout umapereka ndalama umapereka zinthu kuti ayi tikope anthu kuti tikope anthu koma ayi vuto lake timayamba ndife anthu federa eh timayamba kungoti ndife siyasiya ali kuti anali pa msonkhano wakale Eh, ati kungoti siyasiya anangobwera komanso tu nthawi ngati ino kukachitikatu maliro Kwa- kwa ashado mp ndiye timayamba transport ilipo bokosi nditenga eh, ndipereka eh. kaya ndi mipingo yosiyanasiyana akuti ali mafunction mapepa sande kuitana ashado kuitana a mp ndiye nkhani zake nditimayamba ndife koma Yes. ine i would like to support lamulo limeneli litabwera ndithu mm -hmm. uh, kuti ndikukhulupirira kuti zimenezi mm -hmm. zithandizira kuti uh, number one uh, anthu tidzingomva mfundo ndipo munthu asamasankhidwe chifukwa chakuti watigayira ndalama kapena watipatsa zinthu chifukwa chimene chimachitika ndichi mm -hmm. munthu ujatu apereka ndalama zake apereka katundu wake koma choti mudziwe ndichi mm -hmm. akadzawina amafuna paja mudamudyera paja abwezeretse ndi kubwezeretsa kwake nkuona timapeza kuti anthu akusolola ndalama za boma palowa katangale zinthu zosata zosayenda tiyeni amalawi akabwera eh? akabwera ulendo uno kudzatipatsa zinthu tiye tilandire tikalandira timve mfundo zawo ndipo tisakamvotere munthuyi chifukwa chokuti kulandira tizilandira Ah, a kulandira tidzilandira akabwera adzatipatsa Ah, i- ino Tisaulire. landirani idyani koma tisakamvotere munthu chifukwa cha ndalama komanso ndimafuna lamuloli litayamba msanga kunena kuti kampeni ya chaka chinochi litayamba kugwira panopa ncholinga chake kuti anthu eti tikamvotere munthu chifukwa cha mfundo basi mfundo Eh. osati kuti amatigayira Ah, ah, timaphana mumisonkhano Ii, ati ati wapereka ndalama mwakuti tigawana zingati zingati koma ineyo ndazionapo ndazionapo ndithu osatinso nthawi ya kampeni iyi aya i remember last year ndangoiwala kuti inali rally itiyo koma abale anzanga ndalama imene amamenyana nayo anali chigulu amayenera kuti agawane aliyense eh, 1000 1000 Bonasi Komatu- imafika pa 100 200 Is it serious Ah, ayi, ayi. zina zimadabwitsa Mm, nde tiapemphe anthu amene akupikisana m'maudindo osiyanasiyana mukangopanga mfundo zanu bwinobwino osanyozana amalawi akakuvotereni chifukwa cha mfundo osati chifukwa chokuti inuyo mwawagawira

1.1 percent points to reach 28.1 percent in December, rising food prices, according to the figures from National Statistical Office released yesterday. Mumazi akanena za inflation mumazimvetsetsa kuti amafuna kutanthauza chani mumazimvetsetsa ndikumasulireni kuti amalawi anzanga amene sakuzidziwa akunena kuti ah, zakudya mitengo ya zakudya ku malawi kuno uh, chaka chatha komanso chaka chinochi uh, idakwera kwambiri eh? ndiye uh, nkhani yake uh, a reserve bank alankhulako pa nkhani imeneyi a governor asankhidwa kumene a Mafuta Mwale paja tikudziwa kuti kunali a wilson banda ndiye a president adasankha a governor ena a governor atsopano alankhulako kunena kuti ah, Inflation imeneyi m'chaka chinochi tiyembekeze kuti itsika, ipanga decline. Komabe akunena kuti mitengo ya zakudyazi ya zinthuzi, zinthu ngati cooking oil, bread, chimanga ndi zina zitsika inde koma sikuti mwina zitha kuchita kutsika kwambiri. Now ineyo ndi nkhani imodzi imene ndimanena kuti. ya chakudya timayenera tidziyiona bwino ndipo ndimanena kuti ndi bwino kuti aliyense adzikhala adzipeza mwayi wa access kuti adzikhala nacho chakudya chifukwa when you look at the price of chimanga panopa mukudziwa mtengo wa bag ya chimanga panopa yes, suli stable kwambiri There are some who are selling a bag of uh, 50 kg at 70,000, okay. some are selling at 65,000, mm -hmm. some are selling at 55. So zikuoneka kuti zinthu zikuchitika I think aliyense akumachita mmene wayimverera even in the same bread mupeza kuti ena ndi 2500 yeah. ena 2000 ena 1800 of course it depends yeah the, the, the quality, i know now quality also uh, matters yes. but what i wanted to say is kunena kuti uh, at least ine ndimafuna nditakhala wokondwa mitengo ya zakudyayi itatsika kwambiri ndipo zikhale zinthu zo- zotithandiza chifukwa kunena zoona mmalawi muno amalawi tikukumana mmavuto ambiri we know boma likuyesetsa mavuto ngochuluka mavuto ngochuluka nkona mumangokhala okwiya ine sindikumakhala okwiya ayi kunena chilungamo komano eh, amalawi amalawi aufinyika ndingopereka chitsanzo timayamikira boma pompano unena kuti auyesetsa auchita bwino tapanga commend nkhani ya mafuta mm -hmm. amalawi amaswera usana ndi usiku kusaka mafuta mm -hmm. amalawi magetsi nde akungothimathima mdziko mwathu muno mm -hmm. amalawi mitengo ya za- zakudya chimanga mm -hmm. njodula mitengo ya fetereza njodula so when you look at zinthu zimene zizi kunena kuti okay fetereza akudula chimanga chodula Ine ndimanena kuti kwambiri tisazi, inde ifeyonso zikutikhudza, koma ndimanena kuti tim'ganizire mnzathu amene ali ku hewe, amene ali ku nthalire, kuti kodi angakwanitse? Simungodziwa ku hewe? Ku nthalire? Kumpoto mudapitako? Kunofe ofunika nthawi ina nthawi ina ofunika ineyo tikamadzati tikulowera cha ku northiko tidzawapempha ah, mabwana kuti ah, madamu chilanga atayenda nawo apite nawo ku kuhewe kunthalire eh? uh, okay ndimanena kuti mumganizire mmalawi amene ali kumudzi kwenikweni eh? okuti myeyo amangoti mwina agwira ganyu yake ncholinga chokuti apeze chakudya chathu chalero andi kunena chilungamo even mtawuni muno amalawi ambiri akupanga survive ku nkhani yake yokuti akathamangathamanga kabizinesi apeze chakudya chathu eh, chalero moyo nkumatani moyo nkumapitirira so this is another thing uh, tisiye politics aside ndale kuzisiya uko ineyo i would have loved ndipo ndikhala ndidzakhala okondwera kuona ah, boma likuyesetsa kunena kuti mtengo wa zakudya utakhala mtengo wabwino chifukwa panopa nde eh, tisaname aliyense aliyense Zinthu aliyense sizili. yes kwambiri All right, uh, moving on to the business segment. Uh, Forex controls scare local firms. The regulations make it harder

Do you have one more in business?
Uh, in business eh, nkhani yake imaka yokukambanso za inflation zija ti- ti- timakamba kuseliku so i will take uh, another story uh, imene ikukamba zakuti uh, borrowing costs fall after inflation surpa- surpass um, borrowing costs for for the UK government have uh,

and we have more deaths in Maputo and Nampula. Club of Mozambique online publication quoted the organization as having said in a report. Ah, zosakhala bwino Ah, amzathu ku Mozambique ali ndi mtsogoleri wa nyuwani amene dzina lawo akuti ndani
Eh, Daniel Chapo. Daniel Chapo.
Ah, yeah.
Congratulations to uh, Daniel Chapo. I understand so uh, wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino ndithu uh, a Michael Usi Yeah. Eh, anali nawo ku mwambo umenewu wolumbiritsa abambo Chapo ndipo ndimanena kuti nzomvetsa chisoni chifukwa pa tsiku limene amalumbiritsawo Zikumveka kuti kumeneko anthu ena ataya miyoyo yawo. Um, Kutsatira zionetsero zimene zikuchitika yes. kamba kodana ndi zotsatira za chisankho Chisankhozo. chimene a Daniel Chapo adawina Mhm, yeah so ndi nkhani ine ndimaona ngati kuti mwina ah, yazizira kuti zatha bata labwerera ayi ah, zikuoneka kuti zikupitirira mwapo ndi apo komabe at least i think zachepa kusiyana ndi mmene eh, zimachitikira mmbuyo muja koma chachikulu ndimaona kuti ndi bwino kungo- kuvomereza kunena kuti okay ifeyo eh, taluza eh, the country should, should move forward because mukati muone inu kumene kujaku kwaonongeka zinthu zambirimbiri and it will also take the government to spend a lot of ndalama pa zinthu zimene mwina adakonza kale adathana nazo mmalo mopita chitsogolo tikubwerera mmbuyo ichi chikhale chitsanzo kwa ife kunoko titengerepo chitsanzo kunena kuti ife zathu tikukamba kuti ndi mu September tiyeni tichite kampeni wabwino tiyeninso tidzavote bwino ndipo amene adzapezeke kuti wapambanayo kuvomereza kuti dziko lathu lino lipitirire kupita patsogolo. Timatchuka kuti the warm heart of Africa, dziko la mtendere, la mkaka ndi uchi. So ndi bwino kuvomereza kuti at the end of the day mmene tanenera kuti tipitirire kupita chitsogolo. All right, I'll take one in the arts and culture segment. Yes. Um, Board investigating UMP Festival scammer. International promoters and event organizers of Africa.

to come and perform at the festival last October. Ah, okay uh, the back page of the daily times eh, timu ya dziko lino ya the flames eh, ayitana kuti ikapange nawo participate mu mpikisano eh, wa CHAN eh, timakumbukira kuti chaka chatha uh, flames idapanga nawo withdraw kuti sipanga nawo participate koma mchaka chino ayitana ine ndimafuna ndinena kuti Mwina umenewu uthanso kukhala mwayi wokuti anyamatawa asewereko mpira, mwina kukonzekera ma game amene angamabwerenso chitsogolochi komanso paja timuyi ilibe mphunzitsi watimuyi amene analipo anali ongogwirizira pamenenso mwina tikuunguzaunguza atha kupezeka kuti mphunzitsiyo wapezeka mu nthawi yake mwina itakhala game yoyamba kuti awone kuti kodi chitsogolo achite

Instead, Maguire rejected the move to West Ham after United accepted the bid for him and eventually forced his way back into Ten Hag injury ravaged team. Ayi zikuoneka kuti mphunzitsi wa tsopano wa timu ya Manchester United akumkhulupirira ndithu mzibambo ameneyu Maguire. Maguire anthu ambiri amadana naye chifukwa amachita mablanda ena ake okuti osayembekezera posayenera kuphonya iyeyo kuti achinye amapezeka kuti

wairesi yakanema ya Luntha ndi wairesi ya mpingo wa katolika yomwe imafikira anthu onse mdziko la malawi komanso maiko akunja zina mwa zomwe wairesi imachita ndi monga kujambula ndi kuwulutsa mauthenga ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndi